ndị be anyị ndeme lụ o ndeme o hey ụlụ abọọkwala ada akụ ada mma ada ada akụ ada mma ada aka nọ la okwu ahụ enwere nwoke onye igbo ị lụtaji onye igbo nwoke nwoke nwere okwu o kwuru ala igbo nwoke a la-apagharịha apagharị ejighị ịchịgharị nwoke amata ndị igbo anyị abụghị ndị a la-achịgharị achịgharị mala ha ọ la-awụzi lụọ nwaanyị ọkwa onye igbo ka ị lụrụ ị lụta nwaanyị a nwaanyị a ha ashị wụ la nne wụ la-ata amụnsu nne mụrụ nwata nwoke esoro shị ya eziokwu la nne i la-ata amụnsu ụfọdụkwalụ ọ bụrụ nwata nwoke egerụ oge nwajibe ọ jaa ajọ ụka ashị la nne ma ọ nna i la-ata la nne i la-ata ya amụnsu ọ bịa fọsụọ ụlọ ma ụmụ ị ma onwe ma nwunye fọsụọ ha shi ha la nne i la nna i la-ata amụnsu mala ajọshi nne atagbughị onwe mgbe ọ lọ la ahọ nne nwa mmecho ọ tagbughị onwe ọ wụzi ka nwa ahụ lụrụ nwaanyị ka ọ ataba hei o nwere okwu agwa ndị igbo na-akpa ha la-akpa agwa ihe eji mara ndị igbo ala alamila ama ha ndị igbo asụ ndị alaha asọpụrụ nna ha la nne ha mala o nwere ezilaụlọ ya aga ha nwoke nchọfutere la ezilaụlọ a la-echi nne la nna ihe ọ wụrụ la evu agwụ ọ la-echighị ihe ọ la-eme ka nwunye la-akparị nne la nna ọ gbakwa nkịchị a la-atụgharị ọ bụrụ la ị bụrụ nwoke a la-atụgharị wa atụgharị ndị ezi gwawa okwu i chejie ndị ụlọ gwawa okwu i chejie i nweghị okwu aka nke ihe agwa ụmụ nwanyị ndị igbo nji ala bụ na ụmụ nwoke ndị igbo la-agbanwezi agbanwe bikolụ tụsaara m lụ vidio la i wetahala vidio m mee ka ọ baa aka ọjọ goshi ndị mmadụ ka people hụ vidiyo m a ka ha shị la ihe a la-eme l'ala igbo adịghị mma esemokwu mmeshi la ezilaụlọ mmeshi la ezilaụlọ apụta diọkpara pụta shị la atagbughị osowe pụta shị la atagbughị ọgụ ebido la ezilaụlọ eziokwu ọ wụrụ la matayas ọ shị la ndị ụka ọ wụwa ụka lile ajọ ụka ọ wụwakwa ajọ ụka na ajọ jibe ndị mmadụ mmege welata aka dị gem gem gem ị wụrụ mmadụ lecho ị bụrụ nwa mmadụ lecho temptation ga la-abịakwute agwara m gị agwa gaa na English radio m o nwee ihe m ga-eme na o nweghị mgbe ị ya ataba ahụhụ ewukwa nnọọ ụwa dọchara ụsa m ekwensu ọlọkọ ole ekwensu ọrụ ekwensu wụ ịbalance ya ọdụ ọwụ ọ wụ la ị mụchara nwa ọdụbụrụ ego ọ wụrụ la ị mụrụ nwa nwee ego ọdụtụ ọla adụbụrụ health o nweriri ka o si emebe ma ole eme ụgụlụ ụmụnne la-ese okwu onye nweriri ihe mmemme o nwere ike ha aghọta ha ihe aghọta ha ha ghọta na mgbe nwanne m ma esesawa okwu na ọ ghọta ha ghọta na mgbe ị ga-ewesa nwanne m iwe le o nwere ike le ị ghọtaghị agwa ndị igbo la-ala maka oke iwe ndị igbo ma ewe and ha wee iwe a ha take decision ọ bịa ha l'ishi ụmụnne na ụmụ ụmụ ha emekọtalazị ụmụ nwoke ndị igbo ha la-esezi okwu sese ezinụlọ okwu nwoke m kwesịrị ijikọta ebu ezinụlọ la ya sazi ezinụlọ ihe ọwa agwa ndị igbo adakụ adamma ada adakụ adamma ada